msonkhano wathu wa lero umene cholinga chake ndi choti ife ochokera ku bungwe la mera tifotokozere uh, anthu mdziko lathu kuti kodi nkhani za mafuta zikuyenda bwanji tonse tikuziwa kuti masabata amenewa dziko limene lino lakhala likukumana ndi vuto la kabweredwe komanso ngakhale kapezekedwe ka mafuta pa msika. Choncho tinachiona kuti ndi choyenera ndithu kuti tilongos tizitha kulongosola kuti anthu azidziwa kuti tsopano zinthu zili bwanji ndipo ma measures amene alipo kuti tingapange bwanji kuti mwina zinthu zinga zingasinthe. Koma tisanapitirize ndimafuna ndipemphe mayi Chisenga kuchokera ku MERA kuti atitsegulire ndi pemphero zikomo.

zikomo kwambiri tsopano titha kupitiriza ndithu ndi ndondomeko yathu ya lero lero amene atatipasire update imeneyi ndi mr henry kachaje omwe ndi mkulu oyendesa ntchito kapena titi wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority. So we have here the MERA Chief Executive Officer, Mr. Henry Kachaje, who is going to provide the fuel stocks update to us. Thank you.
Um, zikomo kwambiri um, uh, nonse amene muli nafe atolankhani koma

chichewa tinene kuti pa nkhani zokhudzana ndi uh, kaya ndi zili ngakhale zikhale mphamvu za magetsi mafuta ngakhale gasi uh, ndingoyamba ndikunena kuti udindo wathu uh, umayambira pamene ife tapereka chilolezo kwa makampani amene ntchito yawo njoti azigwira ntchito imeneyi mdziko muno ndipo pakadali pano tingogwira kwambiri pa nkhani ya mafuta uh, mdziko muno uh, uh, amene tinapatsa chilolezo amene uh, chili uh, mbali imodzi ya malamulo a dziko lino ndi makampani awiri akuluakulu amene ntchito yawo ndi yomabweretsa mafuta mdziko muno ndipo pali kampani ya boma imene imatchedwa national oil company of malawi komanso pali kampani ya uh, private sector imene ndi petroleum importers limited Uh, ndipo udindo oka uh, ogula mafuta ndi kuwabweretsa mdziko muno uh, unapatsidwa ku malamulo kudzera mabu, uh, makampani amenewa palinso ena uh, ang'onoang'ono amene amatenganso nawo gawo amene ali ndi malaisensi uh, ifeyo udindo wathu ndi woonetsetsa kuti mdziko muno nkhani za mafuta nkhani za kaya magetsi ziziyenda kutengera ndi mmene malamulo alili komanso anthu akhale nazo Udindo wotinso tsopano tizipereka aah mwina information kapena tiziti nkhani pafupipafupi aah ulinso mmanja mwathu malingana pakakhala nkhani ngati imene tabwerera pano lero nde ndimangopereka aah kaye ka background kapena aah poyambira tinene choncho. Bungwe la MERA uh, lili ndi kutsogoleredwa malingana ndi malamulo athu komanso timakhala ndi ndondomeko imene timaitcha an emergency response plan pakakhala kuti uh, nkhani za mafuta uh, zatisokonekera mdziko muno Ah, pakadali pano ndikukhulupirira kuti amene akutionera ndi omvera ah, funso lenileni kapena yankho limene angafune ndi longoti no tangotipatsani mafutawo tione tikathire tizipita Ah, sikuti anthu angafune kuti tizingoti tukamba nkhani komabe tachiona kuti nchofunikira kuti tiziwauza anthu zina mwa zimene tikuchita ndi cholinga choti tikhazikitsitse ah, kwa- pa nkhani yonena kuti mafuta tsopano ayambe kupezeka bwino ah, m'madera onse ah, chinthu chimene pakadali panopo simmene zilili Ah, tinene kuti zikafika mmene zafikiramu kuti anthu tsopano akukhala ngati tsopano pali kulimbirana kuti mafutawo Ndiwapeza pati, nditani, timaika ndondomeko zina zimene zimafunika kuti zithandize kuti ntchito yogawa mafuta kapena kupezeka kwa mafuta kayende bwino. Ndiye kufotokoza kumene tikufotokoza lero sikukhala koyamba ndi komaliza koma tinene kuti tizipereka pafupipafupi tsopano mu nyengo iyi ma update kuti pano tichite izi, pano tili apa, pano tikulowera uku. Ndiye mwina pamakhala mafunso ena. amene sititha kuwayankha munthawi yoyamba kapena nthawi kamodzinkamodzi koma tiloleni kuti munyengo ino tifotokoze mwa mfundo zina zimene ife tazikonza zoti zithandize kuti tipite patsogolo choyamba bungwe la mera uh, likukhudzidwa kwambiri ndi mchitidwe umene walowererapo kwambiri uh, umene anthu ena ochita malonda akumalowa m'ma filling station Aaa ndi zimagaloni zawo ka ma 20 litres kaya mwina ena ma 5 litres nkumakagula mafuta aja mma filling station mo ncholinga choti iwowo akachitireso malonda kwina. Izi zikukhudzaso ngakhale anzathu amene ali ndi ma kabaza. Tikuona kuti mma filling station ambiri kukumakhala ndithu chimtunda chachitali cha anthu a njinga zamoto. Koma kafukufuku wathu waonetsa kuti anthu ena, si onse, koma pali ndithu kagulu kamene akakathira mafuta aja amakakhuthula kwina nkubwerera nkudzakhalanso pa mzera pomwepo kapena mzera wina ndi cholinga choti azikasunga mafutawo pena pake nkumakagulitsa mwachinyengo. Izi timafuna titsindike kuti ndi kulakwira malamulo a dziko lino chifukwa malamulo a dziko lino Amapereka chilolezo chogulitsa mafuta kwa aliyense kapena kwa yekhayo amene ali ndi layisensi, chilolezo chochokera ku bungwe la MERA. Ndiye izi ifeyo zatikhudza kwambiri chifukwa choti zikusokoneza ntchito yoti tionetsetse kuti mafuta akwanirenso bwino mwachangu malingana ndi zimene tikuziona pa, pa ma ntchito yathuyo tikamakagawa ndiye tikupempha uku ndikupempha ndithu kotsindika kuti chonde anzathu amene muli ndi malaisensi ogulitsa mafuta ndipo awa ndi ma filling station mukukumbutsidwa kuti uh, pali chiletso chimene tayika ndipo chiletso choyamba tidayika maka m'mizinda yokhayo ya Blantyre, Lilongwe, Zomba ndi Mzuzu koma panopo timafuna tionjezerepo kuti izi tiyikanso m'maboma enawa ndi cholinga chonena kuti tipatse mpata kwa anthu enieniwo amene akufuna mafuta awagule ndi kuti akagwiritse ntchito m'magalimoto mwawo kapena amene ali njinga yake kapena wina amene ali ndi kuvomerezeka ah, maka anzathu amene amakhala m'madera a m'mbali mwa nyanja amene amagwiritsa ntchito maboti Ah, zimenezi timagwira nawo ntchito bwinobwino ndi anzathu a fisheries kuti azitha kuwapeza mafutawo kumadera amene ife tawauza ndi kuvomerezeka ndiye apilu yathu kapena pempho lathu ndilonena kuti ama filling station sitikufuna uh, kuti inu mukhale mbali imodzi yopitiriza kuti mdziko muno mafuta azivuta chifukwa choti mukugulitsa kwa anthu amene cholinga chawo nkukangogula mzigubu kukagula nkukagulitsanso. Uh, tikulandira mauthenga ambiri ndipo ndi mauthenga oti akutikhudza pamene munthu wina akukagula mafuta bwinobwino pa mtengo wovomerezeka nkumakaugulitsa pa mtengo wokwera ena mpakana 6000 pa lita ena 8000 pa lita ndimati nditsindike kuti ndikuphwanya malamulo ndipo ndi, ndi mlandu umene Uh, utapezeka kuti wapezeka wolakwa uli ndi chilango ndithu chokhazikika chimene chili m'malamulo pambali yomweyo timafunanso tipemphe uh, kwa anzathu azachitetezo amene ndi apolisi kuti chonde tithandizeni m'madera osiyanasiyanawo kuti mafuta tikamagawa uh, mafuta azipita kwa anthu amene ali oyenekezera kuti alandire osati kuti pakhalenso chinyengo china Apapa ndatsindikapo ndipo ndakhazikikapo chifukwa chonena kuti tikamalola anthu amene akumakagula, pa chingerezi timati ma vendor, tikamalola kuti azibwera nkumagula mafutawo iwo nkumakagulitsaso kwina ndiye kuti tichedwetsa ntchito yonena kuti mdziko muno vuto la mafuta litheretu. Kutha kwa vutoli kuchedwa chifukwa choti mmalo moti amene akufunika alandire mafuta alandire, apezeka kuti mafuta aja akumalowa kwina kumene anthu mmati black market ndiye uh, kuyambira pano uh, bungwe la mera lipitiriza ntchito yake yomanka nimafufuza mma filling station ndipo ma filling station amene tiwapeze amene aku panga pa chingerezi prioritize kumagulitsa anthu a mzigubu osagulitsa anthu amene akufunika agule mafuta mmagalimoto kapena mu njinga za moto komanso chenjezo kwa anjinga za motoso chonde mchitidwe omakagula mafuta nkukachotsa thanki nkumakakhuthula nkubweranso ndi mchitidwe oti ukutibwezeretsa mmbuyo. Aaa nde kwa ma filling station amene tiwapeze akuchita izi aah titengapo ndithu chilango chimene iwo amachidziwa timachita aah chimene aah chimakhala kuwachotsera license yawo kwa kanthawi ndi cholinga choti akhonzenso zimenezi zisapitirize. Chachiwiri chimene ndimafuna ndinenepo nchonena kuti aah ta tawauza a ma kampani amene ntchito yawo njogulitsa mafuta, uh, amene pa chingerezi timati ma oil marketing companies kuti atithandize mu nyengo iyi mafuta akakhala kuti uh, sali okwanira tikufunika kuti pakadali pano tipereke mwayi kwa aMalawi ambiri kuti akhale ndi mpata owapezako mafutawo ndiye tikuyika ndondomeko yonena kuti mma filling station mu uh, mu nthawi yochepayi tikuyesetsa kuti vutoli lithe uh, pakhalenso tsopano ndondomeko yomagawa mafutawa kapena kuwagulitsa pa mulingo uh, woti anthu ambiri akwanire sitinena pakadali panopo nambala imodzi chifukwa magalimoto amakhala osiyanasiyana koma ndondomekozi tikuwafotokozera uh, amakampani amene amayang'anira ma filling station kuti pakhale kachingerezi kake timati rationing tikati rationing ndiye kuti wina akhoza kupezeka mwina aguleko 20 liters wina aguleko 20 liters Ah, kapena kutengerana ndi mlingo wa galimoto mwina wina agulako ah, ka ndi 30 liters ncholinga chonena kuti mafutawo akamabwera azikwanira anthu ambiri osati kuti angogula anthu ochepa chabe Ah, ndiye apa ndimati ndingonena kwa mtundu ah, ah, wa anthu kuno ku malawi kuti mwina mukafika pa filling station nde akakuwuzani kuti mafuta pakadali pano mwina tigulitsa mlingo wongoyerekeza chonchi ah, musaone ngati kuti akulakwa uh, because ndi mbali imodzi imene tayika ngati ndondomeko kuti zinthu zikhazikike chachitatu ndi mfundo yomaliza pa nkhani ya tinene kuti logistics uh, tayikanso tsopano ndondomeko yonena kuti ma filling station onse imene yalandira mafuta izigulitsa mafutawo mpakana kufikira mafutawo apezeke kuti atha. Pamakhala mavuto ena onena kuti pali ma filling station ena amene amati ife ntchito yathu or kapena nthawi yathu timatsegula kulekeza 6 koloko koma mu nyengo ino tili mu nyengo imene yofunika kuti aliyense adziwe kuti titengepo gawo lothandiza kuti vutoli tilithetse mwachangu. Ndiye ngati filling station yanu imatseka 6 koloko koma mwalandira mafuta ndipo magalimoto alipo akuthira, chonde musatseke filling station yanuyo mpakana mafuta amene mwalandira nthawi imeneyo apezeke kuti kapena atha kapena aliyense amene anabwera anali pa mzera wathandizika ndipo a, akupita kwawo koma pasapezeke filling station yomanena kuti Ife pano nthawi yotseka yakwana ndiye anthu kazichokani muzibwerera mchitidwe umenewo ife ngati a MERA pa malamulo athu tikuwuletsa chifukwa ndi mchitidwe umene ukubwezeretsa mmbuyo ntchito imene ili mkati kalikiliki kuti mafuta azibwera mdziko muno mafuta akhale okwanira. Ndimalize motere, makampani amene ali ndi udindo waukulu wobweretsa mafuta mdziko muno, akuyesetsa. Akuika ndondomeko zosiyanasiyana a zoti mafuta mdziko muno abwere ndipo tiyamike a kuthekera kumene kukuchitika kudzera a ngakhale ku unduna wa zachuma amene agwapo ndithu mu gawo lalikulu a kuti aonetsetse kuti zina mwa zofunikira a Zimene a makampaniwo amafunika akhale nazo zioneke kuti zikutheka. a Uku ndi kunena mbali ya yokhudza ku nda- ndalama zimene zimafunika ziperekedwe a, ku makampani amene ife tinali nawo a, ngongole kapena tili nawo ngongole ndi cholinga choti apitirize kutipatsa mafuta. Nditsimikize kuti pakadali pano tili ndi chitsimikizo a, chonena kuti mafuta a ankabe namabwera koma tipemphe mongopempha kuti popeza pakakhala kuti panali chigweru chachikulu panakhala ngati pachitika chigwembe anthu ambiri apezeka kuti mavuto awapeza mafuta alibe pamakhalabe ndithu kanyengo kuti zikwanire bwinobwino kuti tifikire m'madera onse tigawe koma Pali kulumikizana bwino kwambiri ndi makampaniwa komanso makampani amene ntchito yawo imakhala yonyamula mafuta kubweretsa m'dziko muno n'cholinga choti mafutawa azibwerabe tsiku ndi tsiku komanso azibwera ochuluka kuti atikwanire. Ndilekeze pamenepo statement yathu. Zikomo kwambiri ndipo ngati pali mafunso ena okhudzana straight nzimene tanenazi ah, tiwayankha amene apezeke kuti mwina lero yankho palibe tikuwuzaniso zikomo kwambiri.
tipempheno atolankhani ngati muli ndi mafunso kuti nthawi yake ndino kuti tithe kuwayankha mafunso anu titengapo mwina mafunso atatu ngati alipo
zikomo kwambiri dzina langa ndine alex banda ndimagwira ntchito ku zodiak ndimafuna ndidziwe kunjaku kuli mphekesera kuti china chomwe chikuchititsa kuti mafuta asamapezeke mokhazikika kuno ku malawi nkuti mitengo yathu njotsikirapo pakhala pali mapempho kuchokera ku komiti yoona zimenezi ku Parliament komanso Consumers Association of Malawi, Cama, kuti mwina mulingalire zokweza mtengo wa mafuta. Pobwera pano timayembekeza kuti n'zimenezo. Maganizo amenewa muli nawo pati? Palinso funso loti anthu omwe akumasunga mafuta, makamaka ma filling station omwe akusunga mafuta, ena omwe akuchita chinyengo kumagula ndikukagulitsa mokwera mtengo pamsika wokuda, Muchite nawo motani? Zilango zake n'zotani? Kapena intelligence yanu ndi yotani? Chifukwa zimenezi zikuchititsanso kuti anthu adzikhala nthawi yaitali pa mizere ya mafuta yomwe siikutha. Zikomo. Tiperekenso mwayi kwa anthu ena awiri ena.
Okay, uh, ine ndine gift kaimira kuchokera ku PFM and uh, GTTV ndofuna ndidziwe kuti chifukwa chani mafuta akasowa timakhala kuti tikugwa mngongole kuti mwina tikabwereke ndalama kwina kuti tigule mafuta aja ngati MERA mulibe uh, ndalama zokwanira kuti mukhoza kumakagula mafuta aja Ah, chifukwa chakuti mwina mafuta aja timagulitsa cash ndiye ndimadabwa kuti timakhala tikukamba za kuti tibwereke ngongole kuti tipange bailout vuto la kusowa kwa mafuta zikomo kwambiri Uh, zikomo kwambiri ine ndi andrew tembo uh, currently freelance journalist uh, online reporter uh, just ndimafuna kuti ndidziwe kapena kuti ndifunse uh, makamaka kumbali yokuti pamene pakuperekedwa uthenga wodziwitsa anthu timayembekezera kuti tiuzidwa kuti tili pati tikuchokera pati ndipo tikulowera kuti Uh, mu lipoti imene mukupereka pano uh, zaonetsa kuti simunatiuze kuti pakadali pano tili ndi mafuta ochuluka bwanji ngati dziko kwakukulu mwafotokoza kuti tikuyenda motani uh, imene ndi pakati pokha koma popita chitsogolo mwina uh, kwa anthu amene sanathe kumva kapena kufikiridwa ndi mauthenga kumadera akumudzi tiyamikire kuti mwagwiritsa ntchito uh, chiyankhulo chomwe ndi chomveka bwino cha makolo athu Chichewa. Ah, koma mwina ndi njira ziti zapaderadera zimene mwakonza kuti kwa iwo amene ali kumamidzi nawonso akhale akutsatira zimenezi kutengera kuti nkhani za njinga za motozi inde ngakhale kumamidzi anthu akukwanitsa kumagula ndi kumagwiritsa ntchito mafuta amenewa ndiye timve mbali imeneyi kuti mutiuza motani
And Steve Banda, kuchokera Mibawa Television. Uh, mukulankhula kwanu kwambiri mwalankhula za kusowa kwa mafuta uh, kwambiri pa azigubo ndi akabaza mufuna kutiuza kuti kusowa konse kwa mafuta mdziko muno tikupanga blame azigubo ndi akabaza
tembo akalamira Ah, tiwapatse mpata CEO kuti ayankhepo mafunso amenewa titenganso mafunso ena ngati ak- akhale kuti aliponsobe ena owonjezera pa nkhani zimene takamba lero
zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso anu amene atithandize kuti tifotokozere bwino Ah, funso limene ndiyambe kuyankha ndiloti kodi anthu amene akumasunga mafuta kubisa ncholinga choti mwina azigulitsa mwachinyengo kapena agulitse mwina mwa nthawi ina titani nawo kapena titani um, bungwe la mera uh, likupempha uh, kwa anthu amene angamadziwe information pamakhala tu information yoti umadziwa kuti koma tu apa paoneka kuti pali zachinyengo akhala ngati filling station iyi anena kuti mafuta atha koma tiona kuti sadathe Ndipo kumapetoku ndiapempha mai uh, Fitina Khonje apereke manambala amene anthu akhoza kumayimbako. Koma chimene tikuchita a Mera tayikano timu matimu angapo amene akumanka namazungulira tikumachita ma patrol. Koma ma patrolwa amakhala ngati nanga sikuchepedwekanso kwa mamembala a sitafu pena umapezeka kuti mwayambako kaye m'mizindamu timapita m'maboma ena oti tayandikira. Uh, koma tikuyika ndondomeko yonena kuti tifalikire ndithu uh, district iliyonse ncholinga chonena kuti tikamva umboni kapena kudandaula konena kuti pakuti pakhala ngati wina sagulitsa bwino mafuta tithamange mwachangu ndi kukaona so njira imene timachita timapita pa filling station pomwepo anthu athuwa amakayang'ana amakadipa pamene paja nkufufuzadi mafuta adi pano atha kapena sanathe ndipo zachitikapo mbuyomu kuti wina wanena kuti aife pano mafuta atha Koma tikapita nkukayang'ana tumapezeka kuti ah, mwina anatsalako mwina 2000 liters ah, yatsalapo ka- mwina pa- pang'ono ndiye tima- ah, ah, iyayi mm, yambaninso kugulitsa tamalizitsani kuti amene atsalawo anthu akhale nawo wina asasunge ncholinga chongosunga koma titani tikapeza atiuza kuti punishment mtani ah, ndinafotokoza koyamba kuja kuti ifeyo Timapereka layisensi kwa munthu ogulitsa mafuta wa filling station ndipo pakapezeka umboni onena kuti iye achita zachinyengo ndiye kuti layisensi ija tiyilanda ndipo timayipanga kachingerezi suspend mwanyengo ndipo izi tizilengeza ma filling station amene tikuchita koma tikamachitanso zimenezo ndipemphebe kwa aMalawi kuti mutimvetsetse pamakhala madera ena onena kuti uku ku filling station iliko ndi imodzi Nde imeneyo yapezekanso kuti ya ili ndi vuto. Nde tikakalandanso license ija filling station ya kumeneko timakhalanso ngatinso taperekanso chilangonso kwa anthu onse akumeneko. Nde tiyang'ananso njira zina zimene tiyike kuti ngati pali zina zoti wa filling station yo timu- timu- aah akonzeke zochitika zake koma tizichita zimenezi mosaphwanyanso ufulu wa anthu ambali ya kumene mafutawo akufunikira. Pali funso lonena kuti kodi mafuta mumagulitsa cash koma zioneka ngati kuti mmafunanso ngongole mkamafuna kuti mukalipile mafutawo zumayenda bwanji? Mafuta ku Malawi kuno timagulitsana cash ee zoonadi timagulitsana cash m'Malawi kwacha koma tikapeza cash ya malawi kwacha ija imafunika kuti tsopano cash ija tikagulile ma dollars. Ndiye tikamakagula ma dollars aja ndiye timafunikano tikalipire kwa kumene timagula mafutako kunjako. Mafuta m'Malawi muno mulibe chitsime ah, chimene timatheka kukumba tokha. Mafuta athu amachokera ku maiko a Aluya ah, ena amachokera kati nka, ah, kumene amachokera mi, mi, mi, mi, ah, vitsime veniveni kaya zili ku Saudi Arabia, zitsime zina zili ku kaya nku Abu Dhabi kaya nku ku United Am- Arab Emirates, koma amene amatigulitsawo amakagula kumeneko m'madola Nde ifeyo kwacha wathu uja timafunika timusungunule abwere mu dollar then tikagule mafuta. Nde ngongoleyi imene nthawi zina imanenedwayi imakhala kuti mdziko munomo dollaryo yasowa. Nde ikatichepekela dollaryo mmalawi muno mpamene no tsopano a a unduna wa zachuma kudzelanso mwina ndi a reserve bank amakhala ndi maubale ndi ma bank ena akunja kumene amatheka kutithandiza kuti a mufunika mafuta tatiyeni tikuthandizeni nchifukwa chake ah, press conference ina idachitika uko tinanenapo zoti ayayi ah, banki i- ya islamic bank ya BADEA yatipatsako facility ya 50 million yoti izitithandiza so ngongole isu timakhala ndi Malawi kwacha zimakhala kuti ku akaunti kwa NOCMA ku akaunti kwa PIL uh, makwacha ndithu aliko mabiliyoni koma kuti tikalipire ku amene atipatsa mafutawo afunika timpatse kwacha so tifotokoze kusiyana kwa ngongole imeneyi funso lonena kuti akuti kodi tangoyambira pakati kuti kodi tuchokera kuti ah, tili pati tulowera kuti ah, losavuta kuyankha tuchokera konena kuti mafuta adalipo okwanira mdziko muno ah, ndipo chaka ndithu pafupifupi chinadutsa Ndikhulupirira kuti kusowa kwa mafuta kumene tidali nako kudali chaka chatha koma tikanena za kuyambira January mpakana kudzafika pano ayi analipo so kumene tuchokera nkumeneko ndipo chimenechi chitipatse chilimbikitso kuti nzotheka ndithu kuti mafutawo amatheka kupezeka. Uh, tikamadutsa mnyengo yovuta nthawi zina uh, ukakhala kuti udwala chi, uh, chi, chimfine umayiwala kuti pamakhala nthawi zina umapuma bwinobwino uh, chifukwa choti nthawi imeneyo chimfine chakupanikiza koma tidalipo ndithu munyengo ina imene zinayenda ndithu mafuta amapezeka bwinobwino ndiye ndafotokoza kumene tuchokera kumene tilili pano mpati tili ponena kuti tsopano mafuta ativuta Uh, chimene chativutira tidafotokoza press conference yapitayi uh, amene amatipatsa mafuta uh, tinali nawo ngongole uh, chifukwa choti madolawo timakanika kuwapeza okwanira koma panopo ndikuyankhula ndi mdidi chifukwa dzulo dzuloli ndachita kuwaona amati ma TT copies amene amakhala umboni onena kuti ndalamayo yaperekedwa kwa amene tinali nawo ngongole nde ntayiona ah, ine nkuona kuti ah, izizi sitinganenenso kuti munthu uja tili naye ngongole ndipo kummawaku tayankhulana nawonso uh, amene amatipatsawo atitsimikizira panopo kalikilikali mkati uh, ku- ku- kuyesetsa kuloda uh, ngakhale zina zina zinthu za logistic koma umangonena uh, tikusonkhanitsa nthu mabogi angapo kuti kukhale chi-block train china matraki azibwera ncholinga choti mafutawo atikwanire so mpamene tilili Tili ponena kuti tisove problem imene tili nayo, tiulowera kuti? Tiulowera tsopano konena kuti a, ukaphunthwa koyamba nkuphunthwa kachiwiri, ukadzaphunthwanso kachitatu a, ndekuti sudaphunzire kuti chitsachi tingochotsa. Ndiye panopo tili ponena kuti chitsa chimene chikutiphunthwitsa tichotsa a, kuti tisadzaphunthwenso, tisadzakhalenso a, ndi mavuto ngati amenewa ngati nkutheka. Ndiye nkumene tikulowera. Anatifunsa kuti. Kodi kuoneka ngati maiko ena akunjaku mafuta amakhala ngati atchipilapo nkwathu kuno kodi mutanipo? izi nzoona ndithu uh, tikatenga exchange rate imene mwina ndi official imene a reserve bank amanena mwina munthu umaona ngati kuti ah, mafuta athuwa aoneka ngati akwererako pang'ono uh, tikayerekeza ndi enawo koma ukatenga mmene ndalamayo ikumayendera a Amene tidayendako ndithu m'mbali mwa Blantyre tikamapita ku Lilongwe n'kudutsa pa pa Ntcheu apo pali filling station ya ku Mozambique. Ukaimapo ukafunsa, Petulo ali pa bwanji? 3500. Ah, mundithire dizilo ali pa bwanji? 3500. Ndi mtengo umene akuika. Kusonyeza kuti tsopano mtengo umene iwo akugulitsa ndi wathudi, zikukhala ngatidi zasiyana. Ndipo n'zoona uh kuti vutoli sikuti uh lingowonedwa mbali imodzi komanso tionepo ponena kuti mtengodi mdziko ukakhala kuti uh sugwirizana kwenikweni ndi mmene anzanu alili, zimaperekabe mwayi kwa amene akuchokera maiko enawo kuti azidzadziwa kuti mafuta atchipa apa. Ndipo si chachilendo ndiponso si chodabwitsa kuti ma truck akamabwera mdziko muno odzatisiyira katundu, kaya nkatundu wina woti amene taoda kapena amene akudzabweretsa even mafuta amene, akatsitsa, zimawaphwekera nkuti pobwerera thanki lawo lalikulu la 2000 litres athire konkuno. chifukwa choti mtengo uwoneka ngati ah, pena pake suli ah, u- uwaphwekera kwathu kuno ndiye ife titani ngati bungwe la mera ah, tamva ndipo tikumvetsetsa madandaulo amene onse anenedwa ku parliament kuja anthu adanenadi zoona ayi koma apapa bwanji mchite izi tsono aphungu a nyumba ya malamulo akakuyankhulani Pamafunika anthu mumamvetsetsa ndithu kuti anthuwa ndi akuluakulu a, a, a wamkulu amaonera patali ndiye ife zimene akuluakulu adaonera patali a, tiziona nkuziphika kuti tizigwiritse ntchito koma mkakhala kuti muli pa matenda a, tsono nkumati panopo pali matenda koma tsopano lero tikufuna tisinthe chakuti aa choyamba tichire kaye a kuchira kwake nkoti mafuta apezeke mdziko muno akapezeka mdziko muno tiike ndondomeko zonena kuti a, mafutawo asadzasoweso panalinso funso kodi mukungonena ngati kuti vutoli ndi akabaza okha ndi a black market ayi ayi tikatero ndiye kuti mwa ife mulibe choonadi uh, chilungamo nchonena kuti vutoli ndi vuto loti labwera Tsono wina watengerapo gawo. So wakabazayo kapena uyo achita black market yo waona kale kuti oh pali vuto apa mafuta akusowa inenso nditengerepo gawo. Uh, vutoli linabwera chifukwa choti tidafotokoza press conference imene adachititsa anduna uh, masabata, uh, sabata yapitayo kuti anzathuwa amene amatipatsa mafutawo chifukwa choti ngongole zinakwererapo analeka. kwa masiku khumi. Uh, masiku khumi osatipatsa mafuta ndiye akakhala kuti sadakupatseni mafuta masiku khumi pamakhala ndithu chigwembe chachikulu ndiye tikuyesetsa kuti tikwirire chigwembe chimenechi kuti mafuta abwere okwanira ndipo zikutengera kuti ifeyo tsopano tizichita dabulo uh, kudabula zimene timachita nthawi ya nomo uh, kukakhala kuti Zonse zili tayale, zili myaa! Mafuta athu timagawa pafupifupi tsiku lililonse. Petulo, dizilo timagawa 1.2 miliyoni litazi petulo, 1.2 miliyoni litazi ya dizilo. Zimatikwanira. Koma pakakhala vuto ngati ilili, tikufunika tsopano kuti kugawa kwathu kuzikhala pafupifupi ndithu 2 miliyoni litazi ya mafuta alionse. ndiye kuti zikusonyeza kuti tibweretse ambiri tibweretse ambiri ndiye logistic imeneyo ndimene tikulimbana nayo pano kuti tiyikwaniritse ndipo pempho lathu loti e tafikadi poti zikuwawa anthu kunjako sikuti uh, akusangalala tikumvetsetsa koma ifenso kumbali yathu tayesetsa ndipo tikuyesetsa kuyika ndondomeko zonena kuti tidutsepo msanga uh, pavutopa tisakhazikikepo Sitiika nthawi chifukwa zimatengera nkuti truckiyo yanyamuka, ikufikadi. Zimatengera nkuti trainiyo yanyamuka, ikufikadi. Ndiye titero. Mwina funso ilo silinafunsidwe mbali inayo koma popeza timayankha pomwepa ndingofotokozapo mbali imodzi. M'masamba a mchezo pena ndakhala ndikumatsatira ndithu, anthu nkumanena, Kodi mudanena kuti kwabwera mafuta mu train? Kodi adatha? Ah, ndiye ndimati ndingonena kuti train ija ah, ikamabwera kawiri kawiri ma train amene akumabwera kumalawi kuno amakoka mabogi okwanira 30 ngati yomaliza imene inabwera sabata latha inali ndi mabogi 30 mabogi 30 amabweretsa mafuta okwanira 1.2 million liters ndiye ikabwera 1.2 million liters uh, e, tikhoza kufunitsitsa kuti akhale masiku ambiri komabe mkamwedwe kathu kamafuta amapezeka kuti mafuta aja tsiku limodzi masiku awiri amenewo atha ndiye kuti tikufunika kuti train ija izibwera ndithu m'mabogi mwina ochulukirapo pakadali pano logistically kolodako atiuza kuti pakhoza kukwanira atakhala kuti akoka ndithu pafupifupi 58 atha kukwanitsa kumaloda uko ndiye njira imodzi imene tikuchita kuti okay tabwereka kwina nkwina kukhale mabogi ambiri tizikoka yambiri izibwera ndi mafuta ochulukirapo so Kubwera kwa mafuta kufunikabe kuzikhala pa chingerezi constant flow, mchichewa chomveka bwino azingokhathamira ndithu nkumabwera nkumabwera ndiye kuti apezeka kuti atikwanilira kenako sipatenga ndithu nyengo yaitali tibweleraso kwabwino kuja tidalili kuja kuyambira cha mu Disembala, Januwale, Febuluwale mpakana mwezi watha komwe kuja tibweleraso tifikaposo ponena kuti mafuta akukwanira mdziko muno. Zikomo kwambiri.
so mwina ndingofuna kumvetsetsa statement mwatsiriza pompanoyi mwati tibwereranso kuja komwe tinali sabata latha munalonjeza uh, ku MERA kuti pofika kumathero a sabata yomwe yathayi mafuta akhazikika kuno ku Malawi anthu anali nchiyembekezo kuti ayi ma truck 44 akufika mafuta ena abwera atsikira ku Matindi panopa nde agwire chani a Malawi chifukwa choti munalonjeza sabata yatha pano mukuti tibwereranso the question is when will the fuel availability stabilize in Malawi? Thank you.
zikomo kwambiri funso ndithu la chindunji e zoona ili ndiliyankhiretu tidanena pa press conference ija koma popeza inuyo atola nkhani ambuye adakudalitsani ndi kutha kupanga summarize mumachita summarize munthu akayankhula ndi nthawi zina mumatengako verb ili ndi adjective ili nkulumikiza alonjeza kuti abwera. Ine ponena, n'danena kuti zili ndi makondishoni awa. Ndiye n'danena ndithu kuti titakwanitsa kuti tikumawabweretsa mmene tayambiramu ndipo zitatere titha kutere. Koma nanga si popeza enafe sitidadziwa kuti kodi kayankhulidwe ukamayankhula uzitani. So, there was a conditionality kuti tikadakhala kuti takwanitsa A, B, C, D, E zikadathekadi. Koma pano ndipepese kuti chiyembekezo chathu ndi chiyerekezo chathu chimene tidaika taphonyapo uh, ndipo apo ine ndithu amalawi amve kupepesa kwathu chifukwa ife pokambirana ndi amene amatibweretsera mafuta a NOCMA ndi PIL tidakhala pansi nkuona kodi inu mtabweretsa nambala iyi inu mtabweretsa nambala iyi sitikwanitsa zoona kuti vuto ili lisapitilire ndipo titayika pamodzi ndondomeko yathu zidawoneka ngati kuti zitheka tidayiwala chinthu chimodzi tidayiwalapo choti pakafika kuti anthu akazindikira kuti ii akhala ngati asowa anthu amadzakhala ngati kuti demand imapitilira muyeso kuyerekeza ndi mene timayambira koyambilira ndiye apo padaphonyeka popita chitsogolo amalawi ayembekezele liti ndiye popeza ukaphunzira suchitanso tchimo lomwelo tsiku sininena koma nnene kuti ifeyo tizipereka regular update mmene ndanenera koyambira kuja tufuna izi tizifotokozera pafupipafupi ndipo moti taterepa mwina tidumphitse mwina tsiku limodzi tione kuti kodi alowa angati linzakelonso tikhale tiperekenso update ina kuti pakadali pano tsopano tatere tatere tatere koma chimene ndufuna kuti ndingotsindika nchonena kuti ili ndi vuto lonena kuti sitikugona nalo tulo ndipo ndi vuto loti tikuonetsetsa kuti lisatenge nyengo yaitali ndipo ndondomeko zina ndi zija ndaikazi kuti taonetsetsa kuti mmalo moti mukamapakira train ina msabweretse ma bogie 30 okha ndiye kunali ena akatenga ka kuti kanali ku Moatize ka nkuti tati chonde talumikizani chikhale chachitalipo kuti chikakoka chingolocho chibweretse zambiri mnthawi imodzi ndiye pamenepo nnene choncho zikomo kwambiri zikomo kwambiri ndine Chimwemwe Mangazi wa Times Ndimafuna tingofunsa kunena kuti tudziwa kuti ku Mozambique kwakhala kuli mpungwepungwe uh, kudali masankho nde kudali ma protest kumene kuja kodi zakhudza ntchito zobweretsa mafuta mdziko muno ngati zakhudza to what extent chachiwiri mabvuto amene mufotokoza apa ndi amene takhala tikumva nkhani ndi ya kusowa kwa ndalama zakunja komanso ngongole zikuyendera limodzi kapena vuto lenileni ndi liti ndikufunsa funso limeneli chifukwa mwanena kuti kummawaku mwaona ma TT transaction copies opereka ngongole ndekuti ngati tabwenza ngongole ija vuto lilatha Chachitatu, ngongole imene tabwezayi kodi ndi ndalama zingati, tapereka ndalama zingati kumeneko, tayifufuta yonse tamaliza, tayambanso ulendo wabwino ndi uyo amatipasa mafutayo kapena kwatsalanso vuto lina. Mwina ndiyimire kaye pamenepo. Zikomo kwambiri.
Ah, kutheka kuti mwina palinso mafunso ena owonjezera tingotengeratu onse kuti kenako a CEO amalizitse kuyankha mafunso onsewo. Aliponso mafunso ena owonjezera? Eh, Bwana CEO akhala ngati funso lomali- mafunso omaliza ndi amenewo tiyamike zikomo kwambiri afunsapo kuti kodi zuchitika ku mozambiki chifukwa anzathu adachita masankho posachedwa ife mafuta athu amadutsa mdziko limenelo ndipo kumamvekamveka zoti ayayi timademonstrations kampungwepungwe uh, zutikhudza motani Ife tikuwonetsetsa, ndipo kachingerezi kake, monitoring that situation very closely, tikuwonetsetsa kuti tizimva kuti zili pati. Padalidi katsiku kamodzi mmasiku awiri amene a, magalimoto adayima, adakanika kuti ayende chifukwa cha zimene zimachitika, a, koma tinatsimikiziridwa kuti zinakhala ngati pano zacho, za, kuli bwinobwino ndipo ma truck athu akhala akuyenda bwino nkumafika, nkumabwera mdziko muno. Uh, dzulo tinaonapo china chimene chinangopereka uh, ku- kutipatsanso kuti tiyang'aneko uh, kumene kampani ina yochita za mafuta uh, ya, ya, ya Puma ku Mozambique uh, inatulutsa chikata chake kuti ah, koma kuoneka ngati kuti ati kukhalanso uh, ngati tima demonstrations kapena tizitikampungwepungwe mwina kwa sabata koma izi ti, tikuyankhulana kunawo kudzera mu mau, na- maubale amene malawi ili nayo ndi dziko la mozambique ndipo izi zikutengedwa ku unduna wathu wa za energy amene akuyesera kuwapempha nzawo mbali ya uko ah, kuti atithandize ndi kutitsimikizira kuti katundu wathu amene akubwera kuno ku malawi ah, asakhale nawo pa chiopsezo ngati pangatheke ah, kuchitika china chake chosokoneza Ndiye patakhala kuti pali china chimene chitisokonezere ntchito, tidzanena tikachitanso update wina. Koma kutengera ku mbali ya amene atidutsire ku njanji, kampani imene ikuchita za njanjiyo inatitsimikizira kuti mafuta athu obwera pa njanji mwina atibwerera ndithu popanda vuto lililonse chifukwa a Paoneka ngati kuti kayendedwe kumene imayenda njanji mwina imayendako mosachita kudutsa m'magulu mwa anthu kwenikweni. Ndiye zimene tikuyembekezera. Koma pakakhala china chotisokoneza a tinenapo. a Koma pa mbali yomweyo yongonenako za logistic, a ku Tanzania a kumenekoko anzathuwo a a otolera misonkho a kumeneko, Tanzanian Revenue a Authority a kumeneko, Aaah ali ndi system ina imene ayika imene anatidandaulirako amene akutipatsa mafuta kuti koma ikumatichedwetsa chifukwa ikumatheka kuti truck yaloda koma kuti mapepalawo atuluke ayi pamakhala ngati kuti mwina mwina ma truck ena ndithu kumakhala tsiku akudikira so chimene tachita nchonena kuti Ukuso tapemphaso kuti nanga si tili ndi ma ubale abwino ndi maiko oyandikana nawo nde tapempha a a a nduna zathu zimene zimayang'anira izi kuti atithandize kuyankhulana ndi anzathu ku Tanzania anzawo ku Tanzania ko a kuti kwa ifeyo pa nyengo inoyo atithandizeko kuti mwina a pakhalebe ndithu ngati ka chingelezi ka priority access Aaa katundu wathu ampatsebe chitsogolo chongoti uyu tamuyikeni kutsogolo apite msanga aah ncholinga chonena kuti tisachite kudikira kwenikweni. Koma kusova kwina kwa problem uko nkonena kuti tsopano amene akutibweretsa mafuta taawuzaso kuti mwadziwa kale kuti uku mwina mapepala azichedwa kuli bwino kuti ma truck wa akhalepo chigulu nchonena kuti amene aloda lero ngati adikira pomanyamuka mawa enawanso akubwera so uh, akuyesetsa kuika ndondomeko imeneyo uh, ndipo tikakhala ndi mpungwepungwe ngati uwu timafikanso pena pongowapempha kuti ngakhalenso komweko mkapeza matraki komweko msachitodikira kwambiri kuti amene akadali mjira abwere tapezani ena abweretse tithane nalo vutoli nde amangazi mwapitiriza ndi funso lina kuti kodi vuto lenileni lili pati uh, kodi vuto loti tusowa forex kapena tili ngongole kapena nchani tinene kuti Dziko la Malawi ti limafunika ndalama yaikulu yoti izipezeka mma dollars yogulira mafuta. Pa chaka timafunika ndalama yosachepela 600 million a ndalama za United States dollars pa mwezi a imene ndithu anzathu a Nocma ndi PIL amafunika akhale nayo yufunika izifika 50 million a United States dollars. Ndiyeno. Uh, monga mmene muoneramo mafigawa siwochepa kwenikweni uh, ndipo zimatengeradi ndithu kuti unduna wa zachuma kugwirizana ndi abungwe la reserve bank komanso ndi mabanki amene akugwira ntchito mdziko muno aziikapo ndithu ndondomeko yapaderadera kuti atithandize uh, kumbali ya mafuta imene imatenga ndithu pafupifupi 40 peresenti ya forex yose mdziko muno imapita kumafutako uh, amakhala ndi kuyesetsa kuyika ndondomeko yoti kumafutako kuzikhala kachingelezi priority atipatse ndithu kuti tikhale kumzere koyambirira tikamalandira forex koma pakakhala kuti yathu yoyipeza malawi muno yatichepera ndi paja ndafotokoza apa timakagogoda kwina ku mabanki akunja nde timalize motere mnati Kodi ngongolezo mwathana nazo? Press conference imene tidanena koyamba, tidanena kuti tidali ngongole ya pafupifupi 75 miliyoni United States dollars kunjako. Uku ku BADEA-ku kwabwera 50 miliyoni. 50 miliyoniyo tayipereka yonse, yabweza. Komanso tikuchita izi tinayesetsa kugogoda m'mabankimu. ndipo mmabankimu tiyamike kwambiri atithandiza ndipo ndalama imene yapezeka kuyambira sabata latha lija kufika pano yafika ndithu pafupifupi 20 chakuti miliyoni ndikuti tikatero a munthu ukambwezera unali naye ngongole ah, ya 1 miliyoni kwacha tsono iwe unakampatsako 600000 ah, mawa akhoza kukubwerekako ndithu ah, chikho chomwera madzi Ah, ndikunena pano ndiyonena kuti ili momvererera kwambiri ah, singapitirire 10 miliyoni imene tikuyesetsa tsopano kuti tithanirane nayotu so ubwino wake ngonena kuti anzathuwa a mafuta sitigula kashi mafuta uma, umalandira amakupatsa mwayi onena kuti masiku sate uh, masiku sikisite ukanenerera bwino ulipira uh, kukubweraku ndiye kuti pali ndondomekonso imene tikutolera ndithu uh, pafupipafupi ndalamazo za madolazo kuti uh, tiyambiretu kusonkhanitsa za a mafuta a khilisimasi kuti pa khilisimasi anthu tisakhale ndi vuto. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri bwana CEO ndikukhulupirira kuti alongosola zinthu zambiri komanso momveka. Tikuthokozeni atolankhani nonse amene munabwera, inu mumayimirira mtundu wonse wa Amalawi ndipo tikukhulupirira kuti mafunso amene mmafunsawo, mmafunsa ndi cholinga choti Amalawi onse amvetsetse kuti nkhani za mafuta zikuyenda bwanji. Zikomo kwambiriso kwa onse amene amamvesera kapena kuonera kuchokera ma platform osiyana siyana. Mmene ananenera bwana a Kachaje tipitiliza kulongosolera Amalawi kuti kodi ntchito za mafuta zikuyenda bwanji. Tizipanga choncho chifukwa chonena kuti tikuzindikira tonse kuti ntchito za mafutazi zimakhuza miyoyo ya anthu, zimakhuza ma business komanso ntchito zosiyana siyana ndiponso zofunikira. Zikomo kwambiri masana abwino. Ndipemphe mayi Chisenga mutisekereso ndi pemphero.